Saludi a totus, beni torraus a Corrias de Fogu, su programma de RTS in su canali 79, Facebook, Youtube e totu cantu, po chistionai de su mundu di oi, cumenti at cambiau, cumenti est cambiendi, cumenti at si- at a sighiri a cambiai puru, ca est sempri cambia cambia custu mundu. Deu seu Ivo Murgia, po circai de ndi cumprendi calincuna cosa, mi fatzu acumpangiai de dus ospitis dònnia cida. Su primu est acanta mia, Fabio Usala Friargiu, beni beniu! Saludi a totus. E gràtzias meda de custu cumbiru, saludi puru a is amigus e is amigas de in domu. Gràtzias a tui, gràtzias a tui ca as acetau. A s'atra parti collegada un'atra amiga Isabella Tore, Isa, ddui sesi? Beni benia!
Salude Ivo, salude Fabio, is a praxeri de bosi biere. Saludi.
Gràtzias, gràtzias de ai acetau tui puru. Ita mi naras de custu capeddeddu Fabio, ti praxit? Tropu togu, mi praxit tropu. Apu fatu custa scummissa, dd'apu posta a sa prima puntada, binti puntadas, binti capeddus. E s'arrori, e ci dda seu faendi, eh?
collezioni de capeddus. Ci dda seu faendi.
Candu ses nasciu ti depu fai su profilu astrologicu ca seu strollicu, gei ddu scis?
Su cuatru de su mesi 'e ladàmini. Cuatru de ladàmini, andeus a biri ita narat Personology, eh? Est in italianu, teni passièntzia, depu fai sa traduzioni de pressi de pressi. Bilancia. Ses bilancia Giustu. Gei si bit puru, ses bilanciau. Duncas, is chi seis nàscius custa dì, innoi narat, si cumportais cumenti 'oleis. Seis personàgius praxilis e afascinantis, narat puru, però a intru portais, innoi narat, seis tostaus una duretza interiore, narat innoi, pentza tui. Poita ca su mundu chi s'ingiriat no est chi siat pròpiu perfetu, e, custu gei est berus. Però bosatrus arrespondeis cun s'ironia, su sensu de s'umorismu. Ita naras? Ti torrat? Mi torrat. No seu aici tostadazzu, però custa cosa de. Ah, custa durezza interiore no. Eia, s'ironia torrat de siguru. Torrat de siguru. E dd'intzetat. No, ses bravu.
No, est Personology chi dd'intzetat.
Ses bravu. Andeus a biri a Isa. Isa, ita mi naras? Candu ses nàscia?
Seu naschia sa prima die de lampadas.
Gemelli, gemelli. Andeus a biri. Duncas, is chi seis nàscius custa dì, ah! seis personàgius pùbricus, narat innoi, eh! Si praxit sa sotziedadi, sa vida de sotziedadi, sa dimensioni sociali, narat innoi, ativa, ativa. Ah, la, la, la, ita narat innoi, s'interessais de istòria. Pentza pagu pagu. Bistu as.
S'interessais de istoria e innoi narat si po po s'importantzia chi tenit e s'efetu chi tenit in sa vida presenti puru e beh e cumenti puru. Un'atra cosa chi s'interessat narat innoi no ddu sciu chi siat berus, sa moda. Boh, ita mi naras? No, non meda.
No ddu sciu, no. Sa storia de prus. De seguru. Andeus a biri piciocos immoi una clip chi s'at a scoviai s'argumentu di oi, andeus a biri ita cosa at essi.

Na. Chistioni manna, una domandedda aici arrogadura, ma dda teneus una scola sarda o no dda teneus? Ma càstia, seus in Sardìnnia e sa scola. Abeta, imoi so gioghendi, presenta ti prima pagu pagu, poi già andaus a scorrofonai beni sa chistioni. Intzandus seu Fàbiu, dd'as giai nau tui, e una de is cosas chi fatzu, poita no est s'ùnicu cosa chi fatzu, est a fai s'operadori. culturali in lingua sarda e non fatzu sardu sceti, fatzu cultura sarda in sardu e unu de is logus aundi intru e traballu meda est cumenti fiasta narendi tui sa scola sarda, e sarda est sarda poita est in Sardinnia. Abetta, non ti pighis sa pressa, acabba sa presentada ca depu fai presentai a issa puru. Anda beni. De ondi ses, scovia?
Seu de Casteddu e seu unu stampaxinu de Casteddu

Mo fatzo presentai a Isabella Tore, Isa, is amigos ti naraus Isa. Presenta·ti pagu pagu. Tando seu naschia e pesada in Busache, però bivo in Oristanis dae binti chimba annos oramai. Fatzo sa maista 'e iscola, inoghe sempre in Oristanis, in d'un'iscola primaria, si gasi, como si narat gasi, prima si zerriat elementare, cando fumis pipios,
primaria, como si narat primaria, e poi fatzo, chirco de fàere e de mi impegnare po sa po ammaniare sa limba sarda e sa Istòria sarda o sa cultura nostra, insomma. Una mantiosa, naus, dai, cricaus de eh, de fai totu su chi podeus. Immoi, brulla brullendi, propriu circheus de ci imbucai propriu in sa chistioni manna chi femus acinnendi prima de sa stòria sarda, no? e de sa scola sarda, poita tui ses aintru de unu progetu mannu e bellu, bellu meda, deu stimu aici su chi seis faendi, de de storia sarda a intro de sa scola italiana, poita poi sa chistioni est a s'acabbu cussa, est una scola sarda o est una scola italiana in Sardigna, ita naras tui Isa?
Ma segundu mei, segundu mei, segundu mei e segundu nosu sos sa truma propriu de storia sarda nella scuola italiana non teneus ancora s'iscola sarda e su seberu fina de custu nùmene eh, isprica bene eh, comente est sa situazione. Eh, a dolu mannu mm, est a nos preparare noso sos materiales e tando oh, de deg'annos e como, prus de deg'annos, cando ant a essere ùndig'annos chi chircaus de fàere, de, propriu de aprontare materiales de istòria sarda pro sas iscolas. Sigomente ischideus bene ca no est simple, no est chi totus tengiaus cumpetèntzias de archeologia o de istòria no, pro aprontare materiales e a bortas a sa sola mancari est unu pagu matanosu E sigomente in sos libros non ddu at mancu una pàgina a bortas, e a bortas cando ti ponent una pàgina... Cando ddu est tocat a timi, a si ponnere is manos in conca de su chi narat...
Prena de faddinas e tando pròpriu pro chi si fatzat s'istòria sarda in sas iscolas aus fatu custu progetu, seus una truma de una sete oto pessones e ddu at autores de libros, ddu at cumpetèntzias de archeòlogas, de istòricos, teneus unu informàtigu chi nos curat e nos incurat su situ, unu gràficu chi pensat pròpriu a ddi dare unu 'estire bellu a custu materiale. Arregordo ca s'agatat in lastoriasarda.com Sì signore, nareus su situ beni, lastoriasarda.com lastoriasarda.com E s'agatat totu su materiali, fait a ndi ddu scarrigai chentze pagai nudda? Faet a nde ddu scarrigare, non pedius mancu sa registratzione, est totu a disposizione po chi totu pighent e fatzant, ecco. Ita totu ddu at?
Est pratziu in mòdulus ita?
Ddu at, ddu at materiales po sos pipios piticheddos, su primu fascicolu ponaus Custa est sa copertina chi seus biendi de unu de is traballos de bosatros, sa carta de logu. Unu fasciculu dedicau a Eleonora de Arborea, ddu est po sa terza, po sa cuarta e po sa cuinta elementare, ddu est po sa prima media e sa terza, seus acabando sa de duas classes de s'iscola media e poi ddu at fascìculos dedicaus a sa die de sa Sardigna, a Eleonora de Arborea e poi seus traballando a ateras cosas ma no est simple ca est unu traballu de volontàrios. Custos funt specialis dedicaus, sa carta de logu, sa die de sa Sardigna?
E poi seus chircando de ddos portare in sardu, ma non solu in sardu, nos ap'ant a pràghere in totu sa limba de su mundu, difatis su fascìculu de Terza ddoi est fintzes in inglesu, su fascìculu de sos pipios prus pitios est fintzes in cadelanu e ma nos ap'at a pràghere fintzes a fàghere sa geografia sarda, a fàghere sa leteratura sarda, a fàghere totu su chi pertocat sa cultura nostra, ca dolu mannu, comente apo nau prima, in sos manuales non ddu at giai mai nudda, est unu traballu mannu po sos docentes e cust'idea naschit po agiudare sos docentes e po che 'ogare cuss'idea non tèngio, no isco a inue andare, no isco de inue pigare, ecco, ti ddu giaus nosu pigaddu faeddu in iscola, ecco. Cussa est una chistioni manna puru, eh, de su materiale didatticu in Certu. sardu, ma sardu di argumentu sardu puru, duncas, Esattamente. oh, seis fendi in privau su chi depiat fai s'istitutzioni, nareus sa beridadi, eh, mo' non nci imbucheus in sa politica, però, eh, sa cosa est cussa puru.
Custa est una mancantzia manna, eh, est una mancantzia manna ca a beru si finit po lassare sos pipios sardos sena una formatzione, una connoschèntzia de su chi bient in ghìriu. Pensaus a, ecco, chi si ponent in màchina e bient nuraghes in totue, bient no sitos archeològicos nde teneus in totue, ite faeus? Abarraus a sa muda custa chistione? Est una cosa No, ma si creat una schitzofrenia in sa conca de is pipius. Esattamente. Cioè, bisi custus monumentus stravanaus e spantosus e no scieus mancu ita cosa funti. Cioè, est una cosa de macus. Est, est propriu custu, est propriu su de negare candu non si nde faeddat de una cosa evidente, si negat, no. E tando est cuss'omissione colpevole chi ti ponet, ponet a banda a s'istória e sa limba ca sun duas chistiones acapiadas meda no e tando certu ca si tue connoscheres s'istória cumprendes mèngius e poite ses gosi oe po nàrrere cumprendes mèngius su presente tuo e tando podes pensare chi mancari a fraigare unu benidore Siat prus fàcile si connosches a beru de ue benis, ite at capitau e po ite e po ite nono, ecco. E de ingunis poi ndi nascit fintzas cumplessos de inferioridadi, sa bregùngia, sa timoria e custu e s'atteru e totu acapiau a pari, eh, s'arrexonamentu.
Esatamente, est propriu gasi.
Fabio, tui ita naras?
Custa scola sarda, scola italiana in Sardigna, tui puru? Deu seu de acordiu meda cun su chi at nau Isa, Ddi poreus nai iscola sarda ca ca est in Sardìnnia, perou a bortas parit chi is pentzamentus, is cosas chi ghiant, nareus, sa scola in Sardìnnia siant pentzamentus e ghias furesas, stràngias E po nai, torrendi a su contu de de sa didatica e de su materiali e mancai po serrai su puntu de chi fia narendi Isa, deo ddus apu imperaus is materialis, si, Custus e totu? Funti, si, funti giai prontus, funti cuncordaus, funti in sardu, unu docenti, una maista, unu maistu podit aciungi e bogai su chi boliri, però m'intendu po fintzas de nai, poita deu po po chistionis de traballu chi seus narendi giru meda, E a parri miu calincuna cosa de unus cant'annus est cumentzendi a traballai, a funtzionai a cumenti seus narendi nosus. De materiali didaticus? De materiali didaticus ma po fintzas de de de bisura e de apròciu prus sardocentricu, nareus, po imperai custu fueddu. Is materialis didaticus agiudant meda in custas chistionis poita a bortas Is docentis si intendint unu pagu pèrdius, nareus ita fatzu, no ddu sciu, no connosciu sa stòria, no scenti a cali manu si donai. Est unu problema, no est una una faina facili, a bortas, poita cumenti fiasta narendi tui, a bortas tocat a si nci ponni is manus in conca po po su chi ligeus apitzus de sa stòria de sa Sardìnnia. Però, de unus cant'annus, su custu aprociu, custa chistioni de sa stòria de sa Sardìnnia e de sa lìngua, E po sa lingua est torrendi a piatzai, est torrendi a piatzai.
Nde bessit a pillu beni. Sa chistioni de sa storia at agiurau mancai puru de is social de custus annus, dexenas de annus, est agiurendi meda e is pipius funt incumentzendi a bessiri e a acapiai, cumenti fiat narendi Isa, Is contus de istoria cun su chi bint. Cioè chi deu ananti miu ananti de sa scola biu unu nuraxi, ma ita est? Po ita est inguni? De cant'annus est inguni? Dd'apu sempri connotu Chini ndi dd'at istrantaxau. Eh, chini ndi dd'at istrantaxau. Poita no si ddu contant? E funt incumentzendi a a contai is contus de is sardus, impari cun is atrus de contus, eh.
Tui ita materiali imperas? Po nai, faisi calicunu nomini, calicunu traballu bellixeddu ddi feus publicidadi puru, ddu promotzionaus. Ma càstia su materiali deu po su prus traballu in sa scola de s'infantzia e su traballu. S'infantzia ita est sa primaria sempri? S'infantzia est sa scola de is pipius, est a nai sa scola no est obbligatoria, tocat a ddu nai, poita s'iscola obbligatoria incumentzat in sa primaria. Sa scola de sa pipiesa est ah. prescuola, 3, 4 e 5 annus. Ma s'ex asilo o no? S'ex asilo. Ah. S'ex asilo. si cumprendi a pari, de... deu seu antigu, eh. tengu 50 annus.
Immoi est scola de s'infanzia, in sardu ddi poreus nai finzas scola de sa pipiesa. Pipiesa, piccinnia, scola de s'infanzia. su chi oleus. O scola de s'infanzia.
Su materiali didatticu po sa scola de s'infanzia est Prus difìcili mancai a agatai, ndi teneus, produsiu beni puru, disegnus, pinturas, però deu, narendi sa beridadi, po su prus prefèrgiu dònnia borta chi fatzu unu laboratòriu, chi fatzu unu traballu, a cumprendi a nca depu arribbai, a nca bollu arribbai e a pentzai a contus, cantzonis e fueddus chi mi serbint po fai cussa cosa precisa. Poi. Ma ndi fais tui etotu o no? Uffi- uffiziali a tipu su chi anti fattu sa Mi. su com- Io non m'as a nai ca non ti fatzu pubblicitadi. Cussu e- cussu est unu traballu No est fattu de tui però. no est fattu de mei.
S'aggiudariu de sa scola de Sinnia. Chi bolis ndi chistionaus de custa cosa? Seus innoi pagaus aposta, scusa. Intzandus s'aggiudariu est su puntu de Sussidiàriu, sa tradutzione de sussidiàriu est. Prus a mancu fortzis. Prus a mancu. Prus a mancu fortzis. Est tipu un'albu de. Po sa primària est custu. De colorai. Beh, po sa primària teneus su traballu de Antiogu Ghiani de is Isilesus. Bellu meda, bellu meda. Contendi arrexonendi e scriendi e gioghendi, custu est sempri unu unu puntu de riferimentu, datau poita tenit prus de bint'annus, perou. Antzis puru ca dd'ant fatu. Fatu cun critèrius pedagògicus pretzisus po sa primària, cun is livellus. Custu est su puntu de arribu de unu traballu de sa scola de Sinnia, tocat a ddu nai, a parri miu poita est una realtadi manna sa de sa. Naraddu, naraddu.
Sa, s'istitutu comprensivu immoi est unu e duus impari in Sinnia e traballe, candu ant incumentzau non fiant, su nomini de sa scola fiat diversu, ma custu nc'intrat pagu, Ant incumentzau giai a innantis de candu sa lei po su sardu fiat sa tres de su duamilla e noi, est a nai sardu veicolari, issus ant incumentzau dexi annus a innantis, cun su sa bisioni sa bisioni o is bisus de Fausto Cardia, unu docenti sinniesu de intzandus, agiudau de unu nebodi connotu chi connosceus, Amos. E chi est benniu innoi puru eh, ospiti. Difatis, difatis, Amos Funt Cardia. Funt de arratza propriu. Issu at agiudau, perou eh, su maistu fiat su tziu, su frari, su frari de su babbu. Gei dd'apu nau, funt de arratza. Funt de arratza. Eh, cussu si fait prexeri a nosu eh. Castia a biri tui, aici totus.
Eh, issus narant, no poreus fai de mancu de sa lingua sarda in sa scola, Mancai giai, anzi intzandus de prus, narant, macali sardu, su sardu no serbit, tocat a chistionai in ingresu, tocat a fai ateras cosas, beh, issus si funt postus is manus in is origas, funt andaus ainnantis, funt arrennescius a produsi custu bellu No est pagu. lìburu sussidiàriu. E immoi tocat a ddu nai in su PTOF de sa scola. Ita est? Sa carta de identidadi didatica de sa scola. Est a nai s'indiritzu anca andat sa scola. Issus ant iscritu labai, bosatrus faeis ingresu, faeis storia de sa Sardigna, faeis totu su chi boleis de custu mundu, bellu totu, ma un'ora a sa cida at essi pagu, nosu dd'eus posta in su PTOF, e totu is piciocheddus chi s'assentant in s'Istitutu Comprensivu unu e dus de Sinnia faint a marolla lìngua sarda, arrispetendi su currìculu regionali, arrispetendi is mètudus didàticus, poita issus nant, depeus, no podeus fai letzioni frontali a s'antiga cumenti si faiat in su sessanta, fai su laboratorius, Faeus giogus, faeus una didàtica induttiva. Ma cun espertus esternos puru? Cun espertus, beh, Bruna Siriu. Bruna Siriu, eh. Bruna Siriu ddu fait giai, giai dexi annus, ma atrus puru, ocannu, Nicola Ledda, deu de unus cant'annus seu traballendi inguni. Totu genti bona, eh. Ddus connosceus. Totu genti àbbili, mascus, fèminas, bravus, Eja.
E femu narendi, induttiva, est a nai, no depeu chistionai a marolla de su sardu, linguistica sarda, articulus, pronominis, no. Sa paragogica, is dopias, is accentus, ehi.
No si ndi frigat nudda de custus problemas. Tocat a ndi bessiri puru de custas cosas. No si ndi frigat nudda de custus problemas, nosu faeus Giogus, faius il super mega quizzone cumenti nant, giogus, no andat Mike Bongiorno però faint Però ddoi ses tui, insomma. E andu deu.
Insomma, no est pagu mancu cussu. E... Oh, s'atra borta apu fatu sa puntada de su cinema e beniat Daniela Vitellaro. Issa at nau, setanta po centu de is traballus chi fatzu deu est gràtzias a su fatu chi chistionu su sardu. Dd'apu nau, ddu bisi? Anca non serbit su sardu? Giai serbit, ahi! Setanta po centu de su traballu miu in su cinema e in sa televisioni est gràtzias a su fatu chi deu fueddu su sardu. Pentza tue! Tiè, la' ca est unu messageddu po Isabella, su materiali didàticu de bosatrus benit imperau de prus de maistus de sa primària o de mèdias? Bàrbara, Gràtzias Bàrbara, ita arrespundis Isa?
tando de seguru in s'iscola elementare, in s'iscola primaria est prus impreau meda, sunt meda de prus sos progetos non solu de limba sarda e fintzes de istoria sarda, meda de prus in s'iscola primaria e calecunu, pagos ancora, in s'iscola media, agiumai nemos in s'iscola superiore Problema mannu, eh, e mannu. ci mannu puru. Ascolta, Ida. Fintzas ca eh, naus ca su materiale de, de s'iscola media, eo invito a totus a dd'abbaidare, a, a ddu legire, Certo, no, e ddu est fatu torraus a bene donai meda est puru. completu, chi si podet impreare fintzas in sas superiores, est bellu meda, E beni fatu, mi dd'apu Eh, castiau deu puru. est Deu fatu dd'apu imparau in bene, is medias. In e is medias poi puru. Eh, si chègio precisare una cosa. Eh, nara, Isa, nara. E custa est una proposta contenutistica. Dognunu poi si, mm, in su fronte metodologico... E tu li nari contenutistica? Contenutistica cheret nàrrere ca in cue ddue sunt sos contenutos, su materiale, sos argomentos, poi comente tue los tratas, in cale manera, cioè ite metodo impreare, Est unu sèberu tuo, comente at nau prima Fabio no, at citau calicunu mètodu de importu no, ca at mètodos chi non sunt prus de moda, ca sunt superados de sas ricercas pedagogicas e psicologicas no, como s'impreant metodicas, metodologias gasi si nant diferentes, custu materiale chi nosu aprontaus non nd'at non giat inditos metodologicos ti nat mica su 'e fàghere est custu, giai prontu adattadu a su linguàgiu de sos pipios, fintzes sa cura de su font pro narrer de de impreare e sas immàgines sunt comente prus o mancu
comente sos libros chi impreant sos pipios como
Chini totu seis, comenti si seis pinnigaus a pari? Cando s'idea est naschida dae Maurizio Onnis, chi est unu autore de libros, issu aiat publicau un'artìculu e naiat, io sono colpevole, ca iscrio libro de istoria e no apo mai iscritu istoria de sa Sardigna e aiat lanciau un'apellu aiaus arrispostu in tres o battoro, Anna Rosa Corda chi est archeologa de formatzione e est docente in su liceo a Santu Aingiu e poi si ddu est Alessandra Garau, poi ddu est Omar Onnis teneus dae sa prim'ora dae sa prim'ora teneus su Andrea Ledda chi est su s'informaticu chi fut benniu aiat nau Deo chègio partecipare, tenzo una pipia pitia e chègio chi issa cando andat a iscola, at a andare a iscola agattet materiale de de istoria sarda e Luca Becciu chi nosi curat sas graficas, prus o mancu seus custas persones. E cumenti traballais? Cioè si pinnigais una borta a sa chida oppuru online? No, una borta a sa chida non si dda faeus. Eh, ma seu narendhi.
E a s'inìtziu fut istadu, naus ca prima faius unu traballu dognunu su suu e poi ponimus paris, cumpartzius e tando nos chircaus de nos atobiare o sa tecnologia oe nosi permitit de nos bìdere sentza èssere in presèntzia e tando nd'arrejonaus, naus ca est fintzes un'ocasione pro abarrare paris ca custu traballu bellu pro nois nos at fatu diventare amigos puru meda chi est sempre unu praxere e dificile ca ma doniunu si scioberat un'argumentu o ddu est non ddu sciu una diretzione tra virguleddas, mi tui fai custu, tui fai s'ateru? No, naus po narrer, po narrer sa su materiale de sa chianta, su materiale de s'iscola primaria sicomente si frimat a su periodu romano, fenicio punico e romano, custu fut prus de is cumpetenzias de Anna Rosa e de Alessandra chi sunt de formatzione archeologica comente fui nando no ma non ca no ischint de s'àteru, est ca mancari pro sos àteros perìodos ddue at cumpetèntzias diferentes, non totu seus ferrados in sa in totu s'istòria ecco, poneus paris, però naus ca naschimus de una de unu testo chi poi benit conciadu assentadu ecco
Abetta ca seu ligendi unu messageddu chi est arribau, una scola de Casteddu sa diretzioni iat propostu de fai de imparai su sardu puru però is babbus e is mamas iant torrau ca no, Mauru de Casteddu, eh! Bella chistioni custa puru, s'arrespusta de is babbus e is mamas cumenti esti? S'arrespusta geu pentzu, apu sempri pentzau, calesiollat cosa chi apo chèrfiu fàere in iscola in prus de trint'annos apo semper cumpartziu cun sas familias e apo semper ispiegadu sas arrejones de cussu seberu, chi fessit s'istorìa sarda, chi fessit sa limba sarda, cale si 'ollat cosa chi apa fattu e po ite ca est de importu chi sa familia ischiat, e po ite si faghet, e s'iscola faet cussa istrada. Sas familias cando sunt a intro de custu percursu, cando tue ddis ispiegas e poite ddu faint, non nant prus nudda, antzis sunt cuntentos, deo no apo mai tentu problemas, mai Fintzes po narrer noche in Oristanis chi no est unu logu inue su sardu si foeddat meda, a narrer sa beridade, custu est unu problema mannu, non ch'at ambiente sardofono e ma geo ddu fatzo e tottu e no apo mai tentu problemas, anzis sos pipios sunt cuntentos meda e fintzes sa famiglia, sos pipios non non bogant mai forrogadas Sos pipios ddu faint in manera naturale, po issos est una cosa, nos si depeus arregordare de de una cosa, sos pipios sardos, finzes sos chi non foeddant in sardu, però dd'intendent e ddu portant a intro e creschent a dolu mannu, sempre cun cussu istigma però chi non siat una limba prestigiosa, chi est ruza, chi no est moderna e tando su traballu mannu, esatto, esattamente, su traballu mannu de s'iscola, ma non solu de s'iscola su chi at citau prima Fabio, sa como su fatu chi in sos social no sempre prus pessones impreant su sardu, custu est importantissimu chi arribat a totue, depeus cricare de torrare su sardu a totue e sempre, non solu in sos logos istituzionales comente in s'iscola chi certu tenet un'importantzia manna, ma su sardu cheret torrau a totue, sas limbas cherent, sas limbas de minoria e comente sas nostras minorizadas cherent torradas a totu in sa musica in totu sas chistiones formales e informales. Si signore, ge tenis arrexoni. Fabio, ita naras tui? Comenti est sa risposta de is babbus in is traballus chi as fatu tui? De is pipius puru? Ma m'intendu torra de ponni a fatu a su chi fiat narendi issa, a parri miu, Is mammas e is babbus po sa sperientzia mia no funt contras, tocat a cumprendi beni custu custa cosa chi at scritu.
Ti nau sa beridadi po nai una cosa interessanti chi m'at nau oi una mamma m'at nau, deu no chistionu su sardu, no dd'apu impa no mi dda insoma po is chistionis chi connosceus sotzialis issa no ddu fueddara ddu cumprendiri at nau, ascurtu a filla mia tres annus Ascurtu a filla mia poita ca a domu ndi betit is fueddus. T'apu nau, dd'apu nau, no, no ti pongast in pentzamentu po custa cosa. Poita esistint atrus populus in, in Europa chi ant fatu sa propria cosa, e fora de Europa puru, est a nai, sa primu erentzia no, no a, sa primu erentzia sciiat sa lingua, sa segundu no dda sciiat, po chistiones sotziales istòricas, sa 'e tres a s'at torrau a pigai sa lìngua e at torrau e dd'at incumentzau a dda passai a s'imbressi no poita e dd'apu nau non ti pongast in in pentzamentu. Est giai sutzediu in su mundu in sa storia. Est giai sutzediu però m'intendu de nai ca no Is mammas e is babbus, est una nota dolente nareus, s'arrelata cun is mammas e is babbus, cioè, no nota dolenti, est unu de is problemas prus dilicaus po su chi apu biu deu aintru de sa scola, est a nai, is mammas e is babbus depint intrai, depint abarrai in foras, depint sciri totu totu o calincuna cosa no dda depint sciri, però m'intendu de torrai a su chi est su chi sutzedit in Sinnia, in Sinnia faint custa Dì de su sardu puru, torrendi gràtzias a docentis Fausto Cardia, no est traballendi prus, però. Balla, funt togus, in Sinnia. Castia. Aici tocat dònnia scola.
Ndi teneus
una sceti, però. No, Perfugas puru. Perfugas puru. Però Perfugas est a s'atra parti de sa Sardigna. Tocat a pigai esempiu, tocat a copiai su chi faint. E duas de trecentus e setanta est pagu, eh. Cumprendiu, est pagu. Però po po mori de atras maistras tipu Valeria Zedda e Eia. chi immoi est spingendi meda però po mori de arratza funt Eia de de famìllia arratza. diaici.
Però is maistras de s'infantzia nca fu nca apu traballau deu a su pròpriu funt tostadatzas e mi praxit aici. Issus faint sa dì de su sardu. Eh, ita benit a essi. Una dì, tui as nau una dì est tropu pagu. Eh, va bè. Però a pustis de totu su processu didàticu e De su pagu pedagògicu pagu. aintru de sa scola issus nant, toccara A ndi bessiri a foras puru de sa scola. Andant a is pratzas, scrint is nominis de sa fruta e de sa birdura me i butegas, faint giogus, faint atividadis, faint cantzonis, anant de sa pratza manna de sa cresia e ocannu, po nai, cunfroma ocannu passau, sa genti fiat dua bortas tanti. Bollit nai ca is mammas e is babbus no funt aici in foras de De custu arrexonamentu si nd'acatant de su chi de custu percorsu. Ti ligiu Fabio? Duncas est iscritu in italianu custu messageddu e sa Regioni Sardigna iat a podi fai calincuna cosa po obrigai is iscolas a fai su sardu? Eh Antoni de Biddanoa 'e Tulu, eh, a obrigu. Sa Regioni dd'at fatu giai. Ah.
Poita a bortas si ghetat sa nexi a is istitutzionis, su Stadu italianu puru dd'at fatu, a sa berirari. Eh, no, conta. no est sa lei mellus sa chi at fatu su Stadu italianu e nimancu su chi at fatu sa Regioni, però s'Ufìciu Scolàsticu Regionali at, dd'at firmau unu protocollu cun, E ita narat custu protocollu?
duas oras de sardu Ma a dònnia òbrigu cida, o lassau no a a òbrigu, sa ma a volontadi? òbrigu, nareus, a òbrigu no est a òbrigu, dd'ant postu in No cumenti e liggiu, est cur- a depu liggi deu no, amus messaggiu, legendi- tui pensa a chistionai.
Dd'ant iscritu no cumenti a òbrigu, però s'Ufìciu Scolàsticu Regionali calincuna cosa dd'at fata, a sa berirari. A bortas unu pagu de boluntadi in prus mancai de de is maistus e de is maistas, torru a nai, no est fàcili, de sa comunidadi, s'ambienti, sa sociedadi, funt funt prus elementus, no m'intendu de Ddu bisit, mancu ddu fait aposta, a modi frimudau. E su messàgiu chistionat pròpiu de custa cosa. Un amigu miu bretonu m'at nau ca su bretonu ddu studiaus in iscola, poi candu ndi esseus de sa scola no ddu chistionat nemus. Est cumenti a studiai s'ingresu, una matèria in prus, serbit totu. Martino De Suprano, tenis arrexoni. Est berus, est un'atru problema. Custu est pròpiu su chi fiasta narendi tui. Cumenti a fai latinu, e beh, ddu fais in iscola, poi bessis e non ddu chistionat nemus, cumenti ndi fais? Custu est unu de is problemas, ma. S'ambienti. Si, ma si ndi funt acatendi giai is corsicanus ca funt faendi cosa de diora, issus iscrint giai apitzus de custas cosas, est a nai. Beh, nosu faeus sperimentatzioni, eus fatu sa sperimentatzioni, ponint prus dinai de nosus, funt dexi annus o cuindixi annus faendi immoi is annus precisus non mi ddus arregodu ma insoma non s'interessat a essi aici precisus. E, però si ndi funt acataus ca is cumpeténtzias ativas non funt amelloradas aici meda. Beh, casi a s'ingresu, in sa scola italiana in Sardigna.
No, Isa, cioè teneus custa. Est beru, est beru.
S'esempiu est propriu perfetu.
Cratza beni beni a parri miu s'esempiu. Ddi setzit beni, sissignori. Poita is elementus in s'apròciu didàticu de is lìnguas funt medas. Su prurilinguismu de siguru est unu profetu e custu ddu scieus.
Is pipius funt prus atentus, su ciorbeddu si cuncordat po imparai atras lìnguas e atras cosas. T'oberit pròpriu sa menti.
T'oberit, t'oberit.
Ita naras tui Isa? Nc'at stètiu, nareus, progressus, avantzamentus? Totu custus annus chi seus fendi progetus cun su sardu o su sardu est sempri andendi, no nareus mali, ma aici aici?
Oh, de seguru sos istùdios de bilinguismu, subra de su bilinguismu e de su multilinguismu, chi sunt oramai de annos meda, dimostrant comente sas cumpetèntzias megiorant, ma non solu sas cumpetèntzias linguìsticas megiorant, comente fut nando Fabio, su livellu de s'atentzione, sa capacidade de s'empatia, comente si narat no, sa capacidade de si pònnere in sos pannos de sos àteros e megiorat sa metacognizione chi est de importu mannu, ma custu est istadu dimostradu, sas iscolas comente Sinnia o comente Perfugas chi sunt eh, chi ant fatu unu traballu scientificu naus no? sunt partidos propriu de sos esitos de sa eh prova inva provas invalsi no? chi sun custas provas chi faeus dogni annu E sos sardos sunt semper molentes, semper, nde essius semper a conca segada. E tando issos ant fatu unu traballu bellissimu, issos ant nau, si custa est sa criticidade tando torraus a potentziare custos problemas, custos ambitos custos aspettos e ant traballau a suba de sa limba, eo non connosco bene su casu de Sìnnia, isco chi ant fattu cosas bellas meda, connosco bene su progettu de de de Perfugas e cunsiderai chi in Perfugas foeddant duas limbas de minoria, foeddant su gadduresu e su sardu E issos ant fatu custu traballu mannu, prima ant formau sos docentes, ant fatu unu traballu propriu de istitutu comente at fatu Sìnnia, ant formau sos docentes ant fatu sa pigau sa decisione chi non chi non richiedit nesciunu permissu, nesciunu nessu, nessu, nesciunu bandu, nesciunu, nesciuna autorizzazione no, de parte de Regione o de ufìciu scolasticu. Ant Gana, decidiu, gana ci bolit. ant decidiu de impreare su, sa cuota de s'autonomia chi est ativa, est lei natzionale dai su norantanoe, e ant dedicau a su sardu, non solu s'istùdiu de su sardu, ma su sardu in forma veicolare, est a nàrrere, si faent sas matèrias, no una cuota de matèrias, de totu sas matèrias in sardu. E tando sos pipios de Perfugas in s'ischeda issoro, no in s'ischeda de valutazione cussa chi una 'orta tzerriaus tzerriaus pagella Agatant stòria, geografia, italianu, sardu e tenent sos votos de custos. Poi ant fatu prova a pustis e ant pòziu misurare misurare pròpriu sos livellos de totu sos paràmetros chi aus nau chi son totu mejorados, non solu sas cumpetèntzias linguìsticas Custu si podet fintzes cumprèndere, no? sa chistione de sas interferèntzias linguìsticas est unu problema chi chie est in iscola ddu depet connòschere. Ita bolet nai?
Spiegaddu beni. Tando sas interferèntzias linguìsticas sunt suntis custos fenòmenos naturales chi intra duas limbas chi sunt foeddadas in unu in su matessi logu Mancari una siat fueddada de prus e s'àtera minorizada, però s'influentzant a pari a pari, comente limbas. E nosu chi seus, nosu sardos, teneus interferèntzias, comente in totue, ca s'italianu po abarrare in custu tema, ma si podet faer po totu sas limbas, no est chi si foeddat s'italianu perfetu, in totue, in totu sa penisola italiana si foeddat s'italiano regionale, comente inoghe in Sardigna, no est chi siaus genios, ma in in nisciunu logu. No, non seus tantu specialis, mancu nosu. po narrer, cando nos chistionaus in italianu e naus non fa, no, ddu nenta totus, fintzes sos chi si creent Bellus. coltos meda, non fa no esistit in italianu, est Est unu un'interferentzia sardismu. linguistica chi arribbat dae su sardu ca nosu naus non faet, ma in sardu est curretu a narrer non faet, in italianu nono. Ecco, si sos pipios essent istudiadu s'italianu e su sardu no isbagliant prus, connoschiant mèngius sas duas limbas e mancari sas interferèntzias podiant esser limitadas e imparare mèngius ambas limbas, ma non solu sas duas limbas, totu sas limbas de su mundu, ca su bilinguismu agiudat meda a imparare àteras limbas meda, est pròpiu una un'abitùdine de su crebeddu, ecco. Si signore, Fabio tui ita formatzioni tenis? Seu educadori. Educadori ita 'olit nai? Dotori in scièntzias de sa formatzione. Ah, sa faci ge dda portas de dotori? Eia Poi fait su certificau puru chi. Ita funt custu Insulas e Frailes, custus nominis impegnativus e ita depint fai? Intzandus funt is linias de de finantziamentu chi sa Regioni at pentzau po su traballu in sardu aintru de de sa scola. Insulas est sa linia de finantziamentu po is su traballu veicolari in orariu curricolari.
Invecis Frailes, est a nai oficinas, laboratòrius, est sa lìnia de finantziamentu de is laboratòrius extracurricolaris, est a nai potentziamentu de s'oferta formativa de is iscolas. Custu est. Tui ddoi traballas? Deu traballu cun Insulas e cun Frailes puru e nareus. Aundi totu ses fendi progetus?
Immoi, oi apo acabau in Sinnia, però ocannu apo traballau tres mesis in s'infantzia de Santu 'Engiu cun Frailes e apo a traballai in s'istari puru in s'infantzia de de Ceraxus. Là ti 'olint, eh?
Mei. Pentzais ca s'intelligèntzia artificiali e is tradutoris automàticus is app. Eh, potzant agiudai s'imparu de su sardu, meri de su masu, eh, b'aixit. Totu agiudat.
Totu agiudat.
Una cosa in prus, mellus de una cosa de mancu, cumenti nau deu, mellus unu fueddu nau in sardu in prus chi no unu de mancu, est sempri. E, ma su puntu est chi pongu su tradutori de su sardu e ita 'ndi bessit a pillu? Est beni fatu, deu non ddu sciu, non dd'apu mai provau. Bessit no est, no bessit fatu. No est ghetau a pari. No, no est ghetau a pari aici meda. Tocat a ddoi traballai cumenti a sa cosa in italianu. Oli dd'arrangiau. Però, balla nai, po una lingua de stadu. Est prus facili e podis andai prus a fini a fini cun sa sintasi e cun sa gramatica però est funzionendi, funzionat cun su sardu puru funzionat. Immoi chistionendi de de certificaus e cosas, sa C-unu ita 'ndi pentzas sa certificatzioni C-unu chi at fatu sa sa regioni impari cun s'universidadi puru est una cosa bona? Beh sa C-unu Fiat una cosa scrita in sa bintiduus e fiat de fai sa lei Ita est?
de Naraddu testo Boghini.
unico po sa de sa politica linguistica in Sardinnia, est a nai, in Sardinnia oi in diri teneus, po po custu femus narendiddu, non s'ammancant leis o Cussu atrus puru. accapius, teneus totu, tocat a fai s'atuatzioni. Sa certificatzioni fiat unu de is puntus de atuatzioni de sa lei bintiduus de su duamilla e dexiotu, sa lei chi ghiat totu e sa Comenti a totu is lìnguas a su sardu. Spiegaddu pagu pagu ita benit a essi custa C-unu. Est una cosa chi fait s'universidadi in collaboratzioni cun sa. Sa Regioni. Cun sa Regioni.
Sa certificatzioni est unu documentu chi chi ti narat est de livellu C-unu. Sa certificatzioni de is lìnguas andat de sa A a sa C. Sa A est su livellu prus bàsciu. Su livellu C est su prus artu, intzandus s'est chistionendi de una cumpetèntzia de docentis, de maistus, de genti insoma chi connoscit sa lìngua beni. Beni. Tui donas s'esàmini in in àmbitu de àmbitu universitàriu.
Acadèmicu. Su s'universidadi no est a marolla chi depit erogai, donai, fai cursus, tui podis andai e donai sa certificatzioni e ti certificant is cumpetèntzias oralis e scritas. Chi tenis in cussu momentu.

E sa parti de totu sa parti de a parti is iscolas però sa parti de sa musica sa parti po sa lingua sa parti de s'obreria de su sardu e de totu totu sa sa sperimentatzioni totu is atuaduras de de s'obreria e de su chi si depiat fai apitzus de de su standard puru Immoi is artìculus precisus, custa est una pregunta dificili, eh, ses ponendimi in barrancu. Totu tui ses faendi, oh, e chini ti nd'at cicau de standard? No, no de standard, est de is artìculus chi no funt, Ah, beh, no, sceti po cumprendi. intraus ancora, però. Chi no ses preparau torras a setembri, torrat a ita ddi setembri, faint?
eh, faius aici. Però, torru a nai, is leis si faint e tocat a ddis si ponni afatu cun su dinai puru, Eh, a is leis.
eh, ddus. Eh, custu balit po totus, eh. No, no, e cumenti puru. Isa, ita depeis fai moi? Ita seis pentzendi, morighendi, faendi?
Tando, como depeus, comente apo nau prima, a publicare su volume po sa segonda media, custu est de faere ca mancat, e pois, comente apo nau, nosu chircaus sempre gente, su bisu est a preparare e a aprontare fintzes sa geografia de Sardigna, sa letteradura, che dda sighire, su traballu de istoria fut istadu bellu a che lu sighire fintzes pro s'iscola superiore. Nos chircaus semper de andare in sas iscolas de atobiare sos maistos, sos professores e noso creus meda ca custos sun movimentos chi partent comente si nant in italianu dal basso no, est inutile a prenner sa sas librerias de de de custas Fascìcolos imprentados, si poi non los impreamus. Poita at fatu su sèberu de un'iscàrrigu lìberu dae su situ, pròpiu ca depet èssere unu sèberu de sei, no, dognunu depet èssere motivadu, depet ischire ca esistit custa possibilidade e depet decidire de ddu fàghere, comente si faghet po sa limba, dognunu depet decidere de ddue torrare a sa limba sarda si depet ischire fintzes ca non ddu'at problemas de normas e tando su 'e fagher naus ca est meda, seu de accordu meda cun su chi at nadu Fabio, sa lei dda teneus ma tocat a ddi ponner cambas, tocat a ddi ponner dinare e E s'assentat faendo comente in medas cuntestos, si creschet faendo sentza tènnere timoria. Giustu, giustu, Fabio, nd'as prenu su stùdiu de liburus a manera puru. Beh, ant nau no teneus liburus e, insoma, calincuna cosa dda depemus fai. Unu mannu mannu custu cardamponi ita est? Sa lìngua de Casteddu. Gei nudda, gei ti ses postu po cosa, sa lìngua 'e Casteddu. Custu est unu Est unu traballu, nareus, a pitzus de sa fueddara de sa tzitadi mia, de Casteddu, ma est de totu sa Sardìnnia, sa capitali de sa Sardìnnia. Eia. Est unu stùdiu.
No ses a solu, ddu est Paulu Zedda e Daniela Amedeo puru. Deu apu fatu sa parti, nareus, de gramàtica, lèssicu, fueddàriu, e unu pagu de morfologia, Paulu Zedda at fatu s'antologia de. de cosa de ligi, antologia de cosa de literadura campidanesa. Custa est sa cobertina, bella bella. E Daniela at fatu sa parti. De sa Fondatzioni Sardigna e Domus de Janas. Eia.
Daniela at fatu sa parti de linguistica ca issa est una linguista e at presentau unu studiu curiosu e interessanti apitzus propriu de sa fueddada casteddaia. Sa manera chi tenint is casteddaius de movi sa lingua, de. Insomma, de nai is fueddus. Sentza tui ita est andada. Ehi, a scorrovonai. A scorrovonai is cosas. E custu Pippottu chini benit a essi? Pippottu est unu libburu bellixeddu meda, scritu in duas linguas, italianu e sardu, e bessiu ocannu. Domus de Janas de Gianni Loy. Eia, pertocat de sa storia. Oh, poi cun Del Casino at fatu is pinturas. Est unu libburu aintru de su libburu.
Su maistu de su muralismu de Orgosolo. Giai.
Miga s'urtimu ciapuzzu, eh, scusai chi est pagu. No, no, est unu liburu a intru de su liburu cussu. E giai, giai ca eus contau de storia, Pippottu est unu piccioccu de crobi, custu Pippottu, esistiu diaderus, mortu, si, sissignori, Gianni dd'at connottu, Gianni Loy est s'autori, deu apu fatu sa sa parti in sardu, unu piccioccu de crobi in s'avolottu de Casteddu de su milli e noixentus e sesi. E torrende a is contus ca no eus inventau nudda in su duamilla, in su milli e noixentus e ses in Casteddu, ma no sceti poita est una sia de de contus, de scioperus, de avolotus po is deretus de is traballadoris e de is traballadoras, in Casteddu iant moviu s'avolotu Po no traballai prus su domìnigu is cummissus. Po sminguai is oras de cuindixi a doxi me is forrus. E iant postu avatu de totu custas chistionis, is tzigarraias puru de s'operàssiu, Ita est s'operàssiu? Sa manifatura de. S'operàssiu est su nomini?
In casteddaiu apu scrobetu ca si naràt operàssiu. Totu est bellu a sciri, no ddu sciu.
Totu.
Est scritu in duas lìnguas e in sa parte in sardu eus scioberau pròpiu de scriri po fintzas is nòminis de is logus e de is arrugas in sardu, Sa toponomàstica in sardu, cioè sarda, est totu strupiada, olit arrangiada Però tocat a nai sa beridadi. De fundu e arrexini. Si, si.
Però sa toponomàstica giai in su millinoixentus esistiat a sa moderna, eh. Però de siguru in Casteddu etotu, po nai s'arruga de sa Costa fintzas a su setanta, s'otanta via Mannu, fiat s'arruga 'e sa Costa. Cioè, Est de po pagu chi mei at ca, cambiau. ca seu stampaxinu, is murus de su basti- de is bastionis a sa parti de Stampaxi est sa murialla, po totu is stampaxinus, Eh? a nca abruxant Canciofali, insoma. Eus scioberau in sa parti in sardu de arr- arrespetai custa cosa. Beni fatu, beni fatu. Isa, nc'eus a arribbai a imperai su sardu lingua veicolari in sa scola?
Eh. Ma custu est s'ispera. Eh, sas pessones comente fustiu nando, comente a mimi o, o totu sos volontàrios chi decidint de fàere, mancari, deo ispero semper in unu mecanismu de osmosi, comente si narat no, mancari de contagiare unu pagu fintzas sos àteros, e sas arrejones ddas as teneus, però est semper una cosa chi pertocat sa voluntade, tue non podes imponnere custa cosa E tocat a riflètere, a meledare bene a suba de su ruolu chi tenet su docente, de sa figura de su docente, est de importu chi si torret a beru a cumprèndere e poite non si podet lassare su s'istòria sarda foras de sa de sa de sas iscolas de Sardigna, comente non si podet lassare morrere sa limba sarda. Tui naras ca non si podet fai a òbrigu de nai de cras Sardu obrigatoriu in totus is iscolas. Ita sutzedet? Mm. Una furriada no, mala. Essere. no, diat èssere finzas bellu, po narrere, no, non ddu faint. Ma va. Mm, ca, ca mancat formatzione meda in sos docentes. Eh. No, non seus prontos. Essere, non seus prontos a fàere. Ma poneus chi s'ammachient chi ddu fatzant. Poneus, no? Non bastat, no apiat a bastare ca... Uh, est de importu, comente fustiu nando prima, chi che siat un'ambiente sardofono. Eh, eh. Est inutile chi sos pipios ddu fatzant in iscola, est comente po cale si siat limba. Eh, si si fet a dda fai solu in iscola, non dd'imparas. O dda foeddas cussa limba, dd'intendes e dda foeddas. S'ambiente chi t'ingiriat.
E, e, e, certu, E tando sa cosa mèngius chi potzaus fai comente citadinos, poi certu comente docentes, comente educadores e comente dognunu po su chi ddi pertocat, però comente sardos apia a nàrrere, tocat chi no no si torreus a pigare sa limba. Geo dd'apo fatu chi tenia prus de barant'annos e si podet fàere

e tando sunt is raportos de poderiu no chi no aguantant, chi no chi sun sempre differentes e sas cunditziones de sa fèmina s'ischit ca insomma no est chi s'istet bene meda e sa limba agiudat meda, torrare a sa limba mama est un'agiudu mannu. Po cumprendi su logu puru aundi ses postu in su mundu, est una crai po intrai in su mundu anca ses bivendi e cumenti puru Fàbiu, Social, online, situs, lìngua bia, spaciada sa bregùngia, ita totu seis faendi? Duus minutus tenis, eh? Duus minutus? No ti ddu istentis. Va bè, s'agatais in Facebook, deu no seu social media manager, però seus in Facebook, seis a intru, seus a intru de is social e cumenti Lìngua Bia faeus is laboratorius extra curricolaris poita funt fatus de s'associatzioni. Online o in presentzia? Online no seus faendi prus nudda, a sa beridadi. Femus pro seus stètiu pro prontus in deretura. Candu est capitau cuddu tempus. Candu serbiat a marolla a fai online, dd'eus fatu unu scant'annus.
Custu est su situ, pagini Facebook, aggiornau. Su Sardu Gioghendi, immoi ca biu sa punta 'e billetu, sa locandina, est unu laboratoriu ca chi at fatu Lìngua Bia In collaboratzioni sa de sa citadi cun sa citadi metropolitana sa Biblioteca Ragazzi de Monti Craru issus ant finantziau cun dinai intzoru unu laboratoriu a tot'annu totu s'annu de su mesi de ladamini a su mesi de maju eus acabau cun una giorronada in su parcu giogau cun binti pipias prenu de genti Eus fatu unu laboratoriu a tot'annu cun giogus e cantus in is aposentus de sa citadi metropolitana, Lìngua Bia est sempri ativa, su sa pandemia sa beridadi unu pagu s'at truncau is cambas poita tenemus una domu Isa puru ge ddu scit, eus fatu unu sciacu mannu de atobius e de cosa. E a fabbricai una domo aici nci eus postu dexi cuindixi annus, però po nci dda sperdi e insomma est abastau su chi su chi est sutzèdiu e chi eus connotu, no fiat una cosa ligera ligera e sa No no no, piciocus, is contus funt bellus ma su tempus est spaciau, gràtzias a totus, arregordaus la storia sarda punto com